ụmụnne m daalụnụ ụmụnne m ndị Igbo lee eh, this morning m tetara o nwe ihe m chetara o nwe ihe m chetara the thing abịa na-eriju m n'obi m sị ka m kwupụtagodi ya and ihe a na m chọrọ ikwu na eh, ọ wụ for ndị be anyị n'obodo ndị be anyị ọ wụ na ị wụ onye be anyị and ị nọ obodo ihe m chọrọ ikwu ị nọdịrị gee ya ọ bụrụ na ị bụ onye be anyị n'obodo hmm, nwaanyị ọbụla gị na ya yiri ọyị n'obodo nwaanyị ahụ megide mụọra gị nwa nwaanyị ahụ megide mụọra gị nwa e megide ihe merenụ a sị na at the end of the day na gị la nwaanyị ahụ mụna gị nwa alụdịzi hmm, ọ dịdịkwa mma ka i mechie i mechie i close contact with nwa ahụ mụna gị nwa whether ma Ọ ngị kpọtara nwa gị? Ọ yanwa kpọ nwa gị? Ọ dịdịkwa mma ka i close contact with nwa ahụ mụna gị nwa maka o nwere reason, o nwere e get why. Ọ bụrụ na ọ bụ ngị kpọ nwa gị ahụ, oge ga-eru mgbe nwa gị ahụ ga-achọ nne ya, maybe o nwere ike by then i nwedịzi power ime travel ide emezita o nwere ike by then i lotego final. O nwere mgbe nwa gị ahụ ga-achọwa nne ya and o nwere mgbe ọ ga-abịa jụwa gị ajụjụ nne ya. ka ọ ghara ịwụ na oge ahụ ruo nwa ahụ jụwa gị ajụ nne ya gị tariwe ọnụ ọ bụrụgodị na ọ wụ nwa nwa ahụ nwaanyị ahụ mụna gị nwa kpọ nwa gị oge ga-erutekwa mgbe nwa ahụ ga-achọkwa gịnwa na onwe gị unless ọ wụzi nwa na-enweghị uche o nwe nwaanyị mụ na ya na-ede n'obodo a before ọ bụ nwaanyị ahụ ka m chetara story ya this morning mere ihe m ji kwuwe this thing na nwa obodo a m nọ na ya nwa ahụ kọchara m akọ like this nwanne ụmụnne m eh, Ọfụma anya mmiri si like this na-agbapụta m n'anya. Nwa a sị na na onye be anyị ya na ya yiri ọyị ihe a wụ the first onye ojii ya na ya yiri ọyị n'obodo a and as of then that even ọ sị na ya nwa na-arụ ọrụ na ọrụ ọ na-arụ that time na a na-akwụ ya ezigbo ụgwọ mana because of onye ojii ahụ with the time ọ kwụsị ịrụ ọrụ ahụ bido mere onye be anyị ahụ business ọ na-eme na that oge ahụ na o nwedị o nwedị even na she she she was willing to do anything for that guy as far as ihe ga-eme the guy obi ọma akpa ya na ọ dị willing ime na enwedị ihe ọ na-eme for the guy ọ sị na ọ na-aga many countries for that guy na-aga emere ya business o megidere to the extent bịa South Africa nwee nsogbu na South Africa nọ n'ime for five years n'ime o mechakwa mgbe o ji pụta

that lady lose-uru ọ wụdị enyi nwoke ahụ enyi nwoke ahụ ka o ji ọ wụdị ego ahụ o butekwere the guy ka o nwetara ego based on the guy mere ọfụma ọ bụrọkwanụ ụmụ ahụ ọ mụrụ na the guy ka ọ fụziri no ọ lost everything the guy close contact the guy the girl kpọrọ ụmụ na-asị ọ na-agwa m na-asị m that na she she she was talk she she's talking to me that na ụmụ ya ahụ na enwezi nke o nwere access na ọ dị even call nkịtị na ihe na ụmụ ya dị ekwu na ọ dị afụ ha anya dịkwa na-eme call ihe ha dị ekwu ị ghọta so as ọ na-agwa m ihe that m dị like this na-eche sị olee otu mmadụ ga-esi mma- mmadụ ga-esi nwegide obi nke ime mmadụ ibe ya ihe ọjọọ dị otu a ama m that na ụmụ nwaanyị obodo a isi adịrị ha mma ama m na isi adịrị ha mma anaghị

for ndị be anyị n'obodo o nwere o nwere lot of things ị na-adịghị eme nwaanyị no matter na nwaanyị onye ọcha o nwere lot of things ị na-adịghị eme and nwaanyị ọbụla mụọra gị nwa enwere gagala nwaanyị ga-agadi mana need to close the contact nwa onye ahụ ma sịgodi na gịlị alad especially nke mụọra gị nwa at least anyị na-enwetakwa conscience ihe ka m chetara this morning ka m kwupụtagodiri ụmụnne m maka ọ ga-eru ọ bụrụ na nwaanyị mụọra gị nwa oge ga-eru mgbe ọ ga-abịa nwa ahụ abịa chọwa nne ya ka ọ ghara ịwụ na that time ruo gị bido kọwara nwa gị story na-enweghị isi na ọdụ because ọ ma ndịkwa easy ị ghọtara ọ ma ndị easy so ya ka m sị ka m kwupụta m ụmụnne m ọ bụ na ị watch video a ọ bụ na ihe a m kwuru o make sense to you i nwere ike share video ọ ga-akarị mma ka a share video ka ndị be anyị fụ ya ị ghọta